Tá muid ag an chéad lá de Fhéile Scoildrámaíochta Ghaoth Dobhair. Seo féile áitiúil scoildrámaíochta a eagraíonn an Cumann Scoildrámaíochta agus faigheann na drámaí is fearr anseo ainmniúcháin chuig an fhéile Cúige Agus ó sin faigheann na drámaí is fearr ó sin ar aghaidh go dtí an Fhéile Náisiúnta ar an Mhuileann gCearr. Léiríodh dráma dhéag inniu agus amárach, lá níos gnoithí arís, tá trí dhráma dhéag. Mar sin de, beidh ceithre dhráma as fiche, bhí dhá dhráma dhéag úr san fhéile seo ar fad. Agus bhí sé galánta na drámaí seo a fheiceáilt inniu agus tá sé deas go bhfuil daoine óga agus múinteoirí agus tuismitheoirí ag scríobh drámaí úra.
I mbliana bhí mé ag scríobh agus léiriú dráma le Scoil na Crannóige. Mar Rang a hAon, fá dtaobh de turas síos go Mullingar go dtí an Fhéile Náisiúnta Scoildrámaíochta agus iad ar an bus agus na heachtraí uilig a tharlann ar an bus, na páistí ag amaidí is iad ag éirí tinn ná Ag cuartú leithreas agus ceol 's an craic a bhíonn acu. Tá Seán Mac Labhraí anseo againn mar mholtóir inniu agus labhrann sé leis na páistí i ndiaidh achan dráma agus bheireann sé moladh daofa agus cuidíonn sé go mór le spiorad scoile agus le féinmhuinín páistí. 13 dráma
ar an ardán inniu, bhí siad thar barr ar fad, iontach go deo maith. An-éagsúlacht, iad ag teacht as achan chearn den chontae. Bíonn cúig cinn de fhéiltí áitiúla i gCúige Uladh agus gan aon amhras Féile Ghaoth Dobhair an fhéile is mó Agus is airde caighdeán.
Bhí scoltacha anseo ó na trí paróiste anseo, Na Rosann, ó Ghaoth Dobhair agus ó Chloich Cheann Fhaola, agus go maith leis sin fosta ó áiteacha eile ar fud an chontae. Galánta drámaí a fheiceáilt anseo ón Ghaeltacht Láir, bhí drámaí anseo inniu ó na Dúchoraidh agus ó Scoil Taobhóige i nGleann Fhinne.
Rud is mó a chuireann gliondar orm ná na scripteanna nua-scríofa. Méid samhlaíocht atá ag múinteoirí amuigh sna scoltacha, na foirne. Ní amháin go léiríonn siad dráma, scríobhann siad scripteanna, cumann siad ábhar nua daofa féin agus déanann siad an-obair ar fad. Agus mar mhúinteoir Gaeilge mé féin, an dá scór bliain a chaith mise sa tseomra ranga, níl rud ar bith eile ba mhó a spreag páistí i mbun foghlama ná. dráma. Eitiltí Peigin! Uachtarán na hÉireann! Is binn seo go Cad é a dhéanann dráma maith? Bhuel, braitheann sé ar an duine, b'fhéidir ar an lucht féachana ach bhí drámaí anseo inniu agus ba léir gur bhain an lucht féachana an dúshult astu. Bhí siad greannmhar, bhí siad glic, bhí siad cliste, bhí nuálaíocht ag baint leo Agus bhí siad ar ardchaighdeán ar fad.
Seo Manuel ó Amuigh. Sin an Manuel a bhuail. Sé nuair a tchíonn tú páistí 's iad ag dul ar an ardán. Páistí Naí le cois a trí agus bíonn oiread lúcháir ort iad a fheiceáil. Rinne na páistí job den chéad scoith inniu 's iontach bródúil astu as an obair a rinne siad. Bainim an-sult as é. Sílim níl a dhath cosúil leis an éileamh anseo i nGaoth Dobhair. Caithfidh mé a rá gur mór an náire domh gur seo an chéad uair a leag mise cos fúm ins an amharclann ó cóiríodh í agus bhí na cuimhní ina sruth i mo chloigeann ag siúl isteach, smaointeamh ar Tom a' Bhungaló agus a smaointeamh ar Mhuintir Mhic Giolla Bhríde, agus Aisteoirí Ghaoth Dobhair, Johnny Sheáin, Néilí Mulligan, na daoine sin uilig go léir. Bheadh na daoine sin, dá mbeadh siad anseo inniu, dá bhfeicfeadh siad an amharclann atá sa phobal seo, go bhfuil na háiseanna is fearr agus an truc agus an trealamh is nua-aimseartha agus ní amháin sin ach go bhfuil daoine ann a bhaineann úsaid agus éifeacht cheart as an trealamh sin. Ócáid iontach.